Great.
Anois ar an líne tá an Comhairleoir Daithí Ó hÉalaí ón gComhaontas Glas. A Dhaithí, fáilte ar ais go dtí an clár. Go raibh maith agat, Darren.
Ok, labhair mé leat den uair dheireanach ar Raidió a Dhaithí i ndeireadh mhí na Samhna agus labhair muid faoi cop 27. Ó shin i leith an mhí seo caite bhí cop eile ar siúl, cop 15. Dóibh siúd atá ag éisteacht linn ar raidió inniu, a Dhaithí, An féidir leat cur síos a thabhairt domh faoi cad is brí leis an bhfocal 'CoP' agus ansin a rá leo cad a bhí an difear idir cop fiche is a seacht agus an ceann is déanaí cop fiche is a cúig déag? Eh yeah cinnte, em so séard atá i gceist sa bhfocal cop ná conference of the parties so sin saghas ollchruinniú eh na tíortha uilig atá

uimhir 15 mar gheall ar bithéagsúlacht. Agus thosaigh na sraitheanna sin sa bhliain míle naoi gcéad is nócha dó ag an gcruinniú mór a bhí i Rio sa bhliain sin, agus thosaigh na, síníodh na, dhá conarthaí sin ag an i nócha dó agus ó shin i leith táimid ag iarraidh cur i bhfeidhm a dhéanamh ar ar an socrú idirnáisiúnta a rinneadh ansin chun deireadh a chur le hathrú aeráide agus deireadh a chur le cailliúint bithéagsúlacht. Ach go dtí seo, táimid fós ag obair air. You know, tá dul chun cinn déanta ach táimid fós ag fulaingt agus ag dul sa treo mícheart ó thaobh an eolaíocht. Yeah, just bhíos ar tí ceist a chur ort faoi sin. An féidir leat tuilleadh sonraí a thabhairt dúinn a Dhaithí. faoi an mba chóir dúinn mar thír agus mar bhall den Aontas Eorpach a bheith sásta leis an méid a thit amach le Cop a cúig déag le déanaí.
I mean, is dócha, bhí muid ag fanacht ar le go leor bliain go ndéanfaí céim mór ar aghaidh faoin gconradh ar bithéagsúlacht agus dar ndóigh an cop seo, bhí sé le tarlú ar dtús sa bhliain fiche is a fiche sa tSín ach dar ndóigh tharla Covid agus faoi dheireadh tharla an cruinniú an mhí seo caite i gCeanada. So bhí na dhá tíortha sin saghas i gceannas air, an tSín agus Ceanada ag oibriú le chéile agus I suppose tá daoine sásta gur faoi dheireadh gur rinneadh céim mór ar aghaidh agus go háirithe an socrú faoi 30 agus 30, mar a deireann siad, so sin an, go gcaomhnófar 30% den talamh agus 30% den farraige i gcomhair bithéagsúlacht agus is dócha gurbh in, you know, tháinig, tagann an dearcadh sin ón chomhairle atá ag teacht ó na heolaithe i rith na blianta agus faoi dheireadh tá sé like socraithe ag na rialtais. OK.
An síleann tú gur chóir go mbeadh an Domhan Theas, nó an Global South mar a déarfá orthu as Béarla, ar chóir go mbeadh siad sásta leis an méid a thit amach sa cop, an síleann tú, a Dháithí? Bhuel, I mean, an. An fadhb, dar leo, agus tuigimid go láidir é, you know, nach bhfuil na hacmhainní acu gach rud ar mhaith leo a dhéanamh agus dá bhrí sin tá siad ag brath ar na tíortha níos saibhre chun na hacmhainní sin a chur ar fáil agus bhí sé sin saghas ceist lárnach sa phlé i Montreal. So, you know, tá sé sin ceist lárnach sa Polaitíocht idirnáisiúnta athrú aeráide freisin agus, you know, feicfimid cad a tharlóidh má ghlacann na tíortha saibhir leis an dualgas a chuireann sé sin orthu.
Ok, mar tá a fhios againn nach féidir leo é a dhéanamh gan cabhair. Ok, tá an cheist ag dul ar aghaidh. Ok, tá do pháirtí, an Comhaontas Glas, beagnach trí bliana sa Rialtas seo, a Dháithí. An bhfuil tú mar bhall agus mar chomhairleoir i bPáirtí an Chomhaontais Ghlais sásta leis an méid oibre atá déanta agaibh sa Rialtas maidir le bithéagsúlacht ón bhliain 2020 ar aghaidh agus an bhfuil tú muiníneach go bhfeicfidh an gnáthphobal i gcoitinne in Éirinn athruithe maithe maidir le cúrsaí bithéagsúlachta sna blianta atá ag teacht romhainn. Yeah, táim, I mean, tá, you know, Malcolm Noonan ann. againn mar Aire i gceannas ar an NPWS, an National Parks and Wildlife Service, agus an rud is mó, is dócha, an dualgas is mó ag an gcéim seo i rith na bliana 20 agus 21 agus 22 ná na acmhainní a fháil agus an córas atá againn a láidriú, a fheabhsú agus na designations agus an obair go leor atá á dhéanamh acu a dhéanamh níos tapaidh agus sin atá déanta aige. Tá fás mór sa mhéid daoine atá fostaithe sa tseirbhís agus freisin tá eagraíocht nua curtha le chéile so tá struchtúr nua ann atá níos cóngaraí do na hacmhainní nua atá ag teacht isteach. So sin is dócha an bunphrionsabal go mbeidh an tseirbhís sin in ann an obair a dhéanamh agus, dar ndóigh, an dara rud ná go mbeidh an córas iomlán, so gach gné den rialtas, ag obair sa treo céanna agus sin cuid an-tábhachtach de.
OK. Tá a fhios agam go bhfuil na comhairlí contaetha in Éirinn ag cur béim i bhfad níos mó ar bithéagsúlachta sa lá atá inniu ann agus ceapaimse, áfach, nach bhfuil a lán maoiniú acu chun go leor rudaí a dhéanamh. An bhfuil tú sásta leis an maoiniú atá ar fáil in Éirinn faoi láthair ar an ábhar?
I mean, tá, tá, you know, is dúshlán é do na Comhairlí Contae. Tá muidne i Fine Gall tar éis um a socrú ar an phlean níos grinne agus um maoiniú a chur a chur leis. So tá sé soiléir ón phlean, eh bhí sé soiléir agus nuair nuair chuaigh an dréacht amach go dtí an pobal gur gur gurbh in an an ceist lárnach um sa phlean ah an mbeidh eh dóthain daoine fostaithe chun chun í a chur i bhfeidhm agus um socraíodh um i i mí i mí na Nollag ag an Chruinniú Comhairle go mbeidh agus go mbeidh foireann seisear daoine ag obair air chun an plean bithéagsúlacht a chur i bhfeidhm sa chontae. So sin you know socrú mór i bhfírinne atá déanta againn go mbeidh gach rud a bhí leagtha sa bplean go mbeidh na hacmhainní curtha ar fáil, acmhainní pearsanta ar foireann i bhfírinne den chuid is mó, chun é a dhéanamh. Táimse i mo chónaí i bhFine Gall freisin, mar is eol duit, so tá súil agam sna blianta atá amach romhainn go bhfeicfimid i bhfad níos mó plandaí agus a leithéid sa phobal. So just chun teacht i dtreo dheireadh an agallaimh, a Dhaithí, an bhfuil sé sórt suas do. do gach Comhairle Contae in Éirinn chun a obair féin a dhéanamh nó an bhfuil aon rud eile an bhfuil tuilleadh tacaíochta ar fáil dóibh leis na Comhairlí Contae? Bhuel no I mean tá tá tacaíocht an an an stáit freisin an an an rialtas lárnach um, an NPWS like tá tá tá um, cistí ann ar féidir leo iad a úsáid, cinnte, tá sin ar fáil.